na mbụ ka m kenegoro gị maka egwu anwa O- egwu ahụ nọ repeat na moto m mgbe ọbụla ana m ege mgbe niile ma vidiyo ya bịakwa vidiyo ya bịakwa makwuzi ezigbo mma Ọ ka i si na-abịakwa. jikerecha na vidiyo Ọzọ anwa na-abịa. onye fụ ya ozugbo ọ sị Ọ mba na-abịakwa. n'ihe agwa egede ga anyị ma eri mgbe ajụ m ewe oge a na-amalite ya bụ okwu i kwutelu gbasara ndịiche dị n'omenala na ụka omenala mara ezigbo mma anyị na-akwado ukwu eri nne mana ihe gbara gharịị bụ na ọtụtụ ụmụ okorobịa anyị kịta hazi ka na-asị gị go back to the root mana o doro anyị anya na ihe ha na-anachi azụ na abụghị omenala anyị ọ bụghị omenala anyị na ọ ihe ọzọ ha na-emere onwe ha hmm. kedu ihe i nwere ike ikwu maka ndị a na-eji asị ka eje gbuo oke ite eje gwọ ibobo eme nke ọzọ mee nwanne na nakwazi ife bụ ntaramahụhụ nwere ike ịbịara ndị ahụ ma ya bụ mmiri zocha agbacha hmm. dịka na anị igbo na naijiria kịta onye na-egbu ọ na-ezi isi ị kọchakwa ka ọ ha gị n'ọnụ enwere na wa adụọ na nha ọdụ omenala dị iche n'ife arụsị arụsị biri onwe ndị ahụ ha na-emere nke ha iche ịkwe na-eje were ịtarịsa ngwa kụmọ si na arụsị a pụọ Nnọọ ezi sọ o nwere onye m jụ sị ya kedu ihe a na-etu ya sị ezi sọrọ onye ya mewe ọ sị ụzọ sọrọ onye o si so um, omenala dị ezigbo iche n'ife arụsị akọtụna m ihe bụ omenala i sike ike na ala igbo kịta sị na ị wụ dibiụnọ zuru ezu nwoke were mụọ nnọọ nwa gị tawa nwa nwa gị nwaanyị tawa ahụhụ tawa tawa tacha azụchacha ya na mahadum na ihe niile i sikakwa ike ị gakwaha eke sọ rie ego ṅụọ mmanya ọ gị na ndị ọzọ ga-eme makwa na ọghọ ụmụ ya mana ọ dị ị gaghị anwa ya nke a wụ ezigbo omenala dị na ihe dịgasị etu ahụ ọ wụghị ife ọ wụghị ịma ya ak- a- a- akwa na osisi ọ sọwachara ya na-egbu ọkụkọ n'ụlọ sọgoro na-eme ọnụ nke ahụ bụ ihe ọzọ ka ị na-emere onwe gị Ọ ihe m kọwara Mm, onye je chọọ ihe dị n'ike ite na-emeri nne thank you very much ka m ka anyị mechizie ọnọdụ nke tata queen Mm. Tracy ọnụọla ụlọ eji mara mba ana m ekele gị ọzọ maka ohere i nyere m ka m sị gị na m ga-achọ ka anyị kparịa obere ụka Ee, tupu taa na m matara onye ị bụ ị matakwa onye m bụ maka na mgbe m nọrọ unu bi na mgbe mama m mere afọ iri itoolu ị bịara tie anyị egwu Aha. ya kwa m ekele gị n'ụzọ pụrụ iche etu i si were wepụta ohere wee bịa sị m ebe ọbụla m chọrọ na ị dị nkwadobe asị gị okay ka anyị bịa ebe a taata ka anyị kparịta ụka ka ị gwakwa anyị nke gị maka na amatakwara nke gị ka onye na-akwado omenala mgbe ọ bụgo tisi egwu ahụ omenala ndị ga-adịrị ndị ka nke anyị were dịrị so o gosigo na i so na ndị na-akwado omenala ndị dịrị ha nke anyị wee dịkwara anyị nsogbu anyị na-enwe abụrụ na ndị ọzọ chọrọ imebi omenala anyị ma ọ bụ hmm. ya ọ bụghị na a chọrọ imebi na ọ gị nwa nwezi omenala kedu ihe ị na-emere omenala gị hmm. ị na-abụ onye ọzọ kwatuzie gị ha ebilite na-akwalite gị ọ ya ka anyị ji sị na ọ dị mkpa ka anyị ebe ọbụla anyị nọ anyị na-agba mbọ na-agwa ndị mmadụ omenala anyị bụ omenala anyị ọ bụgodị na o nwere ihe ị sịrị adịghị mma na omenala anyị o nwere ndị dị mma ndị ha dị mma sị na-emeli ndị ha dị mma o nwe ndị adịghị mma asụsụ a na-asụ kịta ọ bụ ihe abụ a na-ekwu na omenala anyị adịghị ọ bụrụ na omenala na o nwere ndị adịghị mma ngwa sị mara etu esi wee mee mara na ya dị mma mm. ọ bụrụ na o kwezighị adị mma edebe ya n'akụkụ mm-hmm. Mm-hmm. ọ bụrụ na ndị dị mma a na-emesi ya ike amakwa ndị mmadụ na ọtụtụ ihe ka agaghị na-agbakwụkwọ mgbe ụfọdụ maka anyị na-ekwu na omenala nke a na ọ jọgbu onwe na ọ jọgbu onwe na nke a na mana ọ na-abụ ihe ụfọdụ na-abụ emechaa eme ụfọdụ ihe baptizim asị na asachana njọ anyị nwekwa omenala ụfọdụ ndị nwere ike iwe nwekwa werekwa eme baptizim ọ na ekwe dị mma ọ dị mma ewere ememe ihe a na-eme ọ bụrụ na ọ dịrọzi mma atụfu ya atụfu ya mana o kwerozi o kweghị mmekwata o kweghị nchegharị ha ọ ya bụ ihe anyị na-agwa ndị be anyị ka anyị nwee ike ma na omenala anyị niile abụghị arụ omenala ndị ọbụla nwere omenala etu ha si emetụ ihe nke ha anyị nwere etu ha si eme nke anyị o nwe nke anyị na-eme adịghị mmazi asị na nke a mba mba na nke a na ọ jọgbu onwe ya asị ka a mara etu esi wee mee ka ọ dị mma a fụ na nke a na o kweghị o kweghị nchegharị asị ya ngwa ọ bụrụ na ị chọghị iso anyị eje m efe e- efezi chukwu iso eri ya ya ya ikpe eze ngwa jebezie na mana anyị nwa bụzi ndị na-atụfusi nke ọbụla ma nke ọbụla e wetara egbu ọjị Ntụfu. tụfuo Mm. nke ọbụla egwu tụfuo Uwe afọ na ọjị na- ime narị. ọ ya ka anyị na-agwa ndị be anyị ka anyị bikonu omenala anyị abụghị arụ ha ncha ọ bụrụ na o nwe ndị asị na ọ dị njọ ọ bụghị ha ncha jọrọ njọ n'ịsụrụ Igbo abụghị ihe ọjọọ mm. ya bụ ọ bụ na omenala anyị ịsụ Igbo abụghị ihe ọjọọ gịnị kpatara ị ga-eji were Igbo i were kpudo na kpudo kpudo ihere aha eme gị na ị sụtaha Igbo mm. mana ịsụ oyibo ị sụtaha ihere ememe gị jụọ onwe gị ajụjụ mm. ya bụ ọ dị mkpa nnukwu ka anyị gwa ndị be anyị ka anyị tinye aka ịkwalite asụsụ na omenala anyị ebe ọ bụla anyị nọ ụfọdụ asị e ji Igbo eme gịnị ihe e ji Igbo eme ka e ji oyibo eme ọ ndị oyibo maka na ha bịara were nke ha mee ihe ndị na-achị ha achị were nke ha dozie ihe niile ihe niile adị mma anyị na-asụ oyibo ka anyị wee nweta ihe ihe ihe ihe ndị ndị ahụ oyibo ha ọ bụ na anyị ndị be anyị mekwaa be anyị ihe dịkwa mma ihe adị be anyị ha bịakwa be anyị werekwa ka a mụta ihe anyị na-asụ n'igbo ụfọdụ asụbakwana chi Chinese ka e were maka Chinese e, e nwee ihe ha na-arụ onye ọbụla na-enwe hmm. ya na ụmụ anyị e nwere ike ụmụ anyị wekwara anya na-amụ ihe nnukwu anyị kụziere ha igbo ha ewerekwa igbo a wee tinye ụmụ ihe arụta na akụ be anyị ndị ọzọ amụkwa igbo ka ha nwere ike bịakwa be anyị werekwa ihe dị na be anyị ya bụ na ọ bụha asụsụ na-eme mmadụ ihe ọ bụ kama ọ gị eme onwe gị imetụ ihe ị bụ asụsụ gị a onye ọbụla achọgharị gị ka ịmụta asụsụ gị wee nweta ihe ị nwere ya bụ anyị na-ekele ndị be anyị na-asị ndị be anyị biko ka anyị tinye aka ịkwalite asụsụ na omenala anyị ebe ọ bụla anyị fụrụ onwe anyị